leáite leis an teas anseo amharcann seo ar nós go bhfuil raibh mé ag snámh thart ins an swimming pool ag muid casadh anseo tá mé chomh fliuch sin leis an allas le cé chomh te is atá sé inniu tá mé absolutely this is a really nasty íomhá atá anseo den phodchraoladh ach cé amháin leis an íomhá sin tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe le mo chuid cairde ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir Áine cad é mar atá tú.

Ní raibh siad ag súil leis. No, is mar like kid kid a tarlu like what you mean like ma actually like if I go to fuck as the rules for you fresh and there's couple ban om hana like uh, like was that the bachelor after dinner kings agus chas to do between that dot and their kings mm-hmm. do se tin go ma actually níos dathúla in person is bhí mé like wha- cé chomh dona agus atá mé fucking ar líne like am I just an ugly prick ar Instagram nó fucking rud eicínt like you know Bhuel, obviously not má tá siad ag bualadh suas leat though, seo an rud. So, cé is ea no go I'd bhfuil, say gur, cé gur ceapann siad go bhfuil tú, you know, no níl siad I'd ag say go ceapadh. raibh levels leo cineál íseal and then bhí siad like slightly pleasantly surprised ach an actually sound ceann agus an actually like the an focal actually sin rud atá má bharú mé like you know they are said utter to sound och like oh yeah thanks ach nu si dra tá tú actually sound you're like so the notions at river seo ceapú nach chum sound

Oh tá sé actually níos airde ná cheap mé. Bhí mé like, oh thanks. Short king mé like i súile daoine eile like. Ach caithfidh go ngortaíonn sé thú nó nach mothaíonn tú iontach nuair a deir daoine rudaí mar sin leat. I don't think go bhfuil feelings agam níos mó to be honest. God.

dúirt tú, cheap tú leat féin, oh wow, tá siadsan actually sound, like tá siad actually Yeah, yes. bhfuil daoine ann mar sin?
Yes, hundred percent. Ar mhaith leat ainm a roinnt? That was No. no, no, no. Mar tá muid cairdiúil leis an duine seo. Oh, ok. Bhuel, just sílim uaireanta go mbíonn persona an-difriúil ag daoine ar líne uaireanta go dtí go mbuaileann tú leo sa fíorshaol. Is síleann tú uaireanta an fuinneamh a fheiceann tú ar líne go mbeidh siad chomh intense sin nuair a bhuaileann tú leo agus ní bhíonn and you're like oh tá siad actually an-éasca labhairt leis agus an-réchúis is an-deas so yeah tá tá cúpla duine ar intinn agam.
Agus dóigh go bhfuil a mhalairt fíor go bhfuil daoine a cheapann tú go bhfuil an-deas agus nach bhfuil go deas. Yeah. AKA Cén fáth nár tháinig tú ar an podchraoladh fós, Hector? Ó, níl sé ag dul ag tarlú anois, go bhí. Ó, bhuel, ní raibh sé riamh ag dul ag tarlú. Dúirt sé linn faoi dhó go raibh sé ag dul ag dul air agus, look, níl mé ag rá gur drochdhuine é, Hector, ach dúirt sé go thug sé promise dúinn go raibh sé ag dul ag dul ar an bpod agus níor tháinig sé air fós, so, yeah. Call out anseo. Níl mé ag dul, níl mé ag dul, é sin a scaoileadh uaim, go brách. Fight me! Do you know cuirfidh muid text eile chuige anois but b'fhéidir fan like mí eile leis an text a chur so just má éisteann sé leis an eagrán is déanaí that it's not James ag rá go bhfuil sé gur like Tá mise tar éis tá mise tar éis mo shot a shootáil le daoine a cheapann go bhfuil an-deas amuigh a cheapann go bhfuil nach muid

Wé Hector gortaíonn sé even níos mó. I know, d'amharc mé ar mo chomhrá ansin leis agus an teachtaireacht deireanach a sheol mé ná ar an 4ú lá 's 20 de mhí na Samhna fágtha ar so sheol mise dhá theachtaireacht, d'fhreagair sé ceann amháin is sheol mé ceann eile is níor chuala mé rud ar bith eile. Seo ceist, right, bhfuil sé níos measa a bheith fágtha ar sent ná ar seen?

caithfidh tú fáil réidh leis notification ar chaoi éicint. So, either deleateann tú an comhrá nó déanann tú rud éicint aisteach leis, mar gheall, ní tú a fheiceáil, tá notification fós anocht ann, so, hé, mar fear atá tar éis a bheith fágtha ar sent fiú an tseachtain seo, it's pretty, pretty grim. Bhí a fhios agam go raibh tú giota beag in ísle brí. Bhí a fhios agam go raibh rud éigin mícheart. Fucking.

Please. Cos I mean thosaigh tú ag cumadh danta le déanaí so tá tá an tracks anois. So anois thig leat rap a scríobh, tá tá tú réidh le dhul. Dis dán. Dis dán. Dis dán. No ní dhéanfainn a leithéid de rud Hector, tá actually an oiread ómóis a'm do Hector mar gheall, tá mise ag iarraidh bheith an chéad Hector eile so

Gaff for Gaza againne sa teach anseo agus ní raibh sibh ann cos is fuath libh achan rud a bhím ag obair air níl mé ach ag magadh obviously but yeah nó tá 3,000 ceapaim bailithe againn le haghaidh an Palestinian Crescent agus an nasc go fóill beo so aon duine atá ag iarraidh a don an síntiús a fhágáil donation a fhágáil. Cá bhfuil mo, cá bhfuil mo T-léine. Tá sé anseo agamsa, áit éigin. Tá sé istigh, tá sé istigh. Oh! Yeah. Tá, ba- it's hand delivered ar fad. Ah, Agus ok, níl muid- ok. níl muid ag goil a bheith ag badráil le delivery agus le, le, you know, come on man, urcáirn Ok, like, ok, urcáirn ok. like. I know.
Mise, cheannaigh mé, you know, replacement Lego pieces arú inné. That's an stuff atá mise ag caitheamh airgead ar faoi láthair.

That dog gets excited for one second and it all comes down. Thig liom just tusa a shamhailt sa todhchaí ag tógáil rud éigin mar sin do do pheata. Beidh sé chomh costasach though is é chomh costasach atá Lego anois. Yeah, yeah.
Tá daoine, bíonn daoine ag caint faoi Freddo bars mar like comhartha do inflation. But má amharcann tú ar an costas atá ar Lego anois faoi láthair. Tá sé tapped. Tá sé absolutely tapped.
Scandalous. Ach caithfidh mé rá, an rud amháin a d'aithin mé faoin Gaff for Gaza seo ná an difríocht, ar ndóigh, den aimsir agus i ngeall ar go tráthnóna fhada agaibh, bhí sibh ábalta na doirse a oscailt agus bhí just, bhí just cuma go raibh flow galánta ar an oíche agus níos mó spáis do dhaoine agus just atmaisféar deas leis an aimsir dheas. Sin an rud a thóg mise ar shiúl uaidh, could be.
Yeah. Bhí sé really, bhí sé iontach wholesome. Cé a bhí ag casadh ann? Well, tá sin, bhí Hugh é féin ag casadh ann. Mhm. So, an fáth go raibh mise ag casadh was go raibh mo, ceann de mo chuid cairde is fearr sa domhan, Niall Brennan, tá sé mar deartháir agam, chuir mé ceist air le casadh agus dúirt sé ní raibh sé chun é a dhéanamh muna raibh mise chun dul suas agus amhrán a dhéanamh leis. So, dúirt mé alright, ok, I'll take the hit agus chuaigh mé suas le casadh leis. So, 1, Wait, rinne sé oscailt suas an rud. Ansin bhí, agus tá mé chomh sásta anois go bhfuil an poster anois curtha suas agam i mo sheomra so is féidir liom feiceáil na ainmneacha so ní bheidh mé ag déanamh dearmad ar ainm duine ar bith eile. Ansin bhí Rogue Opinions againn atá mar banna ceoil punc, bhí siad ag an ceann deireanach, An chuid is mó acu, bhí siad le daoine a bhí ag an ceann deireanach, so Hannah McRoach agus Erica Reilly, bhí sí ansin an t-am deireanach, Ronan Friel agus Ryan O'Neill, bhí siadsan ann ag an am deireanach. Bhí Clíona Heenan, Cáit Fleming agus Caitríona Atkinson, bhí sé like dochreidte like trad whatever but le soilse like kind of like trance sa chúlra cos bhí sé sa tráthnóna agus chuir muid ar siúl like stage lights so bhí sé an-funky agus ansin bhí Andy the Fool mar an banna ceoil deireanach, an I'm calling it now, right? Andy the Fool, an bhliain seo chugainn, chun a bheith mar banna ceoil ollmhór in Éirinn, that's my that's my prediction. Um this is unbelievable, this is absolute class. Um sin sin an hot take atá agam anois do i mbliana, agus bhí siad ag seinm i sitting room s'againn, so. Bhí sé am i gceart. Beidh tú ábalta sin a rá i gceann 30 bliain le do gharpháistí. Bhuel, sorry, níos mó na 30, yeah, yeah, 30 bliain. Agus beidh pictiúr agat de Gaff for Gaza dúirt tú, 'An um banna ceoil idirnáisiúnta sin. Probably 60 bliain.
Le garpháistí? I'm sorry, Nuair- tá mé tuirseach inniu, okay? Nuair tá mé- nuair tá mé caoga, caoga is a sé, caoga No, sa ní- seacht.
I mean, níl sin chomh sean sin le... Well, like, níl sin craiceáilte le garpháistí a bheith agat. Beidh Hugh dearad le le chéad episode eile de Teen Moms though so mar an crazy dad nó cín sa mheall. Ní- I think go bhfuil muid ag déanamh dearmad nach déagóirí níos mó muid.

go hiomlán dodhéanta. Dá mbeadh páiste agat anois agus thiocfadh le páiste a bheith ag do pháiste ag 18, you know, níl sé craiceáilte. Sa tsochaí, níl sé craiceáilte. Do sa gcomparison de. Agus 18, tá déag ann, so bheadh sé still a teen mom, so. Yeah.
Péinte, ehm, yeah. I, I, I appreciate you thinking so highly of me go mbeinn in ann duine a mhealladh agus páiste a bheith agam leo, agus.
Tá Swimmers fiú chomh láidir go raibh an páiste in ann teacht amach i ndiaidh cúig mhí. Just pew! Ar nós like, like, like a bullet from a gun. Just straight there.
Mianach Dún na nGall, Donegal doesn't wait for nobody, baby. So, it's like, Tá muid just... Tá muid tógtha go hiomlán difriúil. But no, bhí sé really, really deas. Bhí, bhí, bhí na vibes iontach deas. Bhí sé ar nós house party ollmhór sa teach. Although bhí, bhí robbery ann. Bhí, bhí yeah, robbery ann actually. What?
Sa teach, yeah. Ceann, ceann amháin atá cineál alright agus ceann atá go hiomlán millteanach, ceann a bhfuil mo chroí briste faoi, right. Bhí, tá ceann, tá, tá eochracha

Gallaí, tá sé dáiríre fadhb ansin. No, níos measa ná sin, mo bottle opener as the Isle of Man. Tá sé imithe ar strae. Ok, mothaím nach bhfuil na rudaí seo actually goidte ag daoine, just b'fhéidir go bhfuil siad caillte áit éigin sa teach, mar cén fáth go go ngoidfeá na heochracha do charr gan an carr a ghoid? Agus gan an carr a ghlacadh, yeah. Yeah.
So sin probably an ceart agat. Ach leis an bottle opener, Fuaireamar fianaise agus fuaireamar admháil ón duine gur ghoid siad é agus tá siad tá tá siad chun é a tabhairt ar ais domh. An cara leat iad seo nó an?
Yeah! Duine den band, duine atá in Andy the Fool. Agus ar ghoid siad é just le rá let's see if he notices?
Bhuel, dúirt mé é, an chéad rud a dúirt mé maidin Dé Luain agus mé ag glanadh suas cá bhfuil mo bottle opener Isle of Man.
Babe, have you seen my Isle of Man bottle opener? Bhuel, seo an rud, right, ok. Le eochracha do charr, is féidir leat ordú eile a fháil isteach dá sin, like, that's grand, like, is cuma faoi sin, you know, níl aon rud fhada. Tá siad daor, obviously níl carr agatsa. Ach, leis, An bottle opener seo! Bheadh ormsa dul ar ais chuig an Isle of Man. No, no, no, no, no, no. Amazon, bheadh sé definitely ann. Ní sin an rud céanna.
Caithfidh tú dul chuig an áit leis an fridge magnet a fháil. Otherwise, is féidir liomsa fáil ceann dá Timbuktu agus bheith ag rá, Ó, bhí mé ag Timbuktu ach cha raibh. Caithfidh tú an rud fisiciúil a bheith agat ón áit sin. So. Listen, ceapann tú go bhfuil a, bhfuil aithne agat ar duine and. And then goideann siad do Isle of Man bottle opener. Yeah.
Tá mé go fóill crú, listen, tá mé go fóill gortaithe leis. Agus bhí mé ag súil le giota beag níos mó sympathy anseo ach obviously ní.
Níl fhios, níl fhios agam cén sórt mothúcháin a raibh mé in ainm is a bheith agam anseo.
Fearg. Ní gap é i mo chuntar, is friggin bottle opener atá. Úsáid tú mise mo fiacla chun buideal is good. An fear, ní bheinn ag súil leis an fear céarna atá agatsa faoi an leaid sin gur ghoid an smaoineamh a bhí agam le Christy Moore.
Let's talk about it. Ar mhaith leat? I mean ar mhaith leatsa? Bhfuil cead againn? Tá mise breá sásta agus mar a deir mo léine is cuma liomsa tá mé go hiomlán Níl aon fadhb agam leis, le Shane atá tú ag caint. Níl mé chun beef a thosú. No, although cé go mbeadh sin iontach greannmhar dá raibh beef idir Christy Moore impersonators, like dá raibh like Christy Moore diss tracks ag teacht amach an t-am ar fad. Let's just say go
Rinne tusa an smaoineamh seo suas, rinne tú an coincheap le chéile agus tá seisean, b'fhéidir, ag déanamh an rud díreach mar a chéile. I mean, tá. Ach he's milking it. Sin a fheicim mise ann.
So, I'll tell you one thing, segue, ní bheidh sé sa Eurovision.
Ana, ana, ana mhaith. Ana, ana, ana mhaith. Tá, tá segue. Seo an rud, right, Up okay. then Bambie Thug.
Up, listen, so, aon But bhliain down eile, Eurovision.
aon- aon aon bhliain eile bheinn sásta faoi cad a tharla ansin Mhm. ar an Máirt, but, ar an gCéadaoin, but just ní, ní, fé- ní féidir liom mar, tá mé go hioml, No. tá mé go heolais, go hiomlán in éadan a. But it is, like, seo an, an, an comhrá a bhí agamsa le mo housemate, right. Tá Bambie Thug faoi láthair, eh, sílim ag an bomaite seo ná, ná le déanaí, bhí siad gan dídeán, right, like, bhí, like, ní raibh, ní raibh teach acu, ní raibh aon airgead acu, whatever, agus faigheann siad an, an rud seo ollmhór, whatever, agus le Muna ndearna siad an comórtas, tá seans ollmhór go bhfaighidh siad like píonós ollmhór like fine ón EBU nó ó like RTÉ nó cibé rud as ucht like tá déarfainn go bhfuil conradh sínithe le rá like muna ndéanann tú seo tá ort íoc ar ais cibé rud nó whatever so like yeah so like I think tá aontaím nár cheart go mbeadh aon duine as Éirinn thall ag an rud agus aontaím like nach ceart go mbeadh Éirinn mar páirt like don Eurovision agus gan Piarann le le le agus tá an boycott ag dul ar aghaidh. But ag an am céarna níl 's agam an é an an rud ceart le bheith ag just cur an an an milleán iomlán ar dhuine amháin. Like I feel like is the like dá raibh siad chun an boy glacadh páirt sa boycott bheadh orthu cineál an trust a chur isteach i pobal na hÉireann go bhfuil siad in ann an tacaíocht sin a thabhairt daofa ina dhiaidh sin agus níl aon real guarantee dó sin.
Yeah, I mean sílim ní thig linn an locht uilig a chur orthusan as níl mo chuid fearg uilig i dtreo orthu, níl mo chuid fearg uilig i dtreo Bambie Thug, tá níos mó freagracht ag na heagraíochtaí atá bainteach leis seo le níos mó a dhéanamh faoi agus níl sé cóir an milleán uilig a chur orthu mar gheall ar Bambie Thug mar tá siadsan just déanamh iarracht career a thosú sa cheol agus is deis iontach é seo agus tuigim sin É ráite sin dá dtarraingeodh siad amach, tá mé cinnte go mbeadh daoine a ghlacfadh céim chun tosaigh le cuidiú leo agus b'fhéidir deiseannaí a thabhairt dóibh ach ní thig linn an sa bulaíocht, tá daoine ag déanamh bulaíocht ar líne tá sin feicthe so ní thig linn sin uilig a chur i dtreo Bambie Thug mar gheall ar bhotúin ollmhóra atá á dhéanamh ag Eurovision iad féin. Yeah.
Bhí clips ón lucht féachanta ansin i ndiaidh an taispeántas a ndearna Iosrael agus bhí just, dúirt siad go raibh like an teannas sa seomra like bhí sé an-soiléir gur cheap daoine nár cheart dóibh a bheith mar páirt den comórtas. Sin a rud, an bhfuil sort um níl sé feicthe agam, tá mé ag glacadh páirt sa bhaghcat but an bhfuil booing ag tarlú sa lucht féachana, an bhfuil an mothú an atmaisféar sin, bhfuil siad déanamh booing ar Éirinn?

tá ní locht atá ar how feiceann mise é, dá bheadh Éirinn i comórtas sacair is dá bheadh rudaí mar atá ag goil ar aghaidh, it's not on the players, you know, tá na imreoirí ag iarraidh bheith imirt ar son na hÉireann, so I feel like an bit atá Bambie Thug a dhéanamh a bheith ar son na hÉireann. Is mór faoi na daoine atá níos airde gur cheart an boycott a chur ann agus a bheith ag labhairt leis na players a mbeadh siad sin ag iarraidh an boycott a dhéanamh. So má tá sí sin ag goil ann ar son na hÉireann, tá mise ag goil tacaíocht a thabhairt go duine na hÉireann atá ag representáil Éirinn. I feel like obviously ní cheart go mbeadh Israel ann. Dá mbeadh boycott I would promote boycott a dhéanamh ach since go bhfuil sí ann, might as well support muintir na hÉireann thall. So bhreathnaigh mise ar rud mar sin. Ní Eurovision rud a bheadh mé ag breathnú air anyways so bhreathnaigh mé ar literally ar trí nóiméad den chlár agus performance ise a bhí ann and I tell you now ní duine mór ceol mise but Jesus Christ bhí performance s'aici unbelievable a bhí sé actually class like Currently, sorry, because like So, like, like, rinne mé stuff, like, d'éist mé leis na amhránaí ar fad, cuireadh ceist orm, like, ages ago, le basically cineál déanamh, like, malt, not moltóireacht, but le déanamh cineál de review de na amhránaí ar fad a bhí Éireann ag cur chun tosaigh do Eurovision. Agus ní cheapaim go bhfeileann an vibe sin do vibes ar Harvey. Oh, like, no, no, no, no, ní dúirt mé go bhfuil an amhrán go maith. Is taispeántas ealaíne atá ann, ní hamhrán atá ann. Ní chreidim gur really amhrán atá ann a chuirfeadh tú isteach i do headphones ag dul amach le run, I don't think gurb in an rud a n-éistfeadh tú leis. Tá go leor screadaíl ag dul ar aghaidh. Tá go leor screadaíl ag dul ar aghaidh. Ach ansin tá píosa beag really deas ann and then gabhann sé ar aghaidh go screadaíl arís. But like I think go bhfuil sé really cool, you know, like is muide a rinne Oíche Samhna is rudaí.

Ó, mhothaigh mise go raibh meascán de shiombailí éagsúla ag dul ar aghaidh sa phíosa, like bhí. Ó, tá witchcraft ann, yeah. Bhí Wiccan, bhí Satanic, bhí stuff Ceilteach, like bhí, yeah, like stuff págánach, like bhí meascán de, so níor thuig mise an téama really agus mothaím fiú san amhrán go bhfuil giota go bhfuil sí ag screadaíl and then tá giota go bhfuil sé like kind of deas is melodic sa lár, just ní thuigim an cocktail de.

Misfortune eile a bheith i mo shaol 'cause really can't take any more I can't fucking take any more lads. Cheapfá go mbeimid cursed muna dtugaimid tacaíocht. Aoife. You know so you know I'm not is sin rud nach bhfuil mé chun a riskáil anyways because fucking yeah. Is is is mó an trua dó go bhfuil sé like im i mbliana you know like mm. munar tharla seo like mm -hmm. you know like sé nó seacht mbliana you know go b'fhéidir nach raibh Israel mar pháirt sa chomórtas, you know, bheadh tú in ann saghas an bród sin a bheith agat, like, mothaímse ar aon nós, like, like ní bheidh mé ag amharc ar an, ar an, ar an, an babhta ceannais agus, you know, seans, like, it's just an-bhrónach go bhfuil seo chun a bheith i gcónaí nasctha le rudaí atá ag tarlú agus, you know, an dóigh go bhfuil sé, go bhfuil sé neamhpholaitiúil, but, nach bhfuil cead agat bratacha Palaistíneach a chur. Sure, bhí siad ag tabhairt amach faoi an like opening act go raibh sé caitheamh ceifé timpeall ar um, mm -hmm. a bhás aige, but yeah. is, is as an cheantar sin é. So yeah. but uh, rá like you know but you're right linge like grow like you know like like uh, like you know grow like an an fine or or like you know like symbol da air and or whatever like about sin political or political you know Bhuel, is dóigh liom go bhfaca mé ar Twitter gur iarr siad ar Bambie Thug an Ogham a bhaint a litrigh ceasefire agus freedom. Bhuel, cé gur aistriúchán sórt butchered ab ea é, but you know, sin rud eile. Ach so níor chaith siad é don taispeántas an é sin uilig, nó? No, bhí an Ogham ann ach dúirt sé rud eicínt eile in áit an rud a bhí siad ag iarraidh a rá. I think just dúirt sé

is ea mura mbeadh aon ceasefire ann ó seo go dtí an chéad bhliain eile, you know, bheadh, bheadh ionad, ionad aonta ag Éirinn anseo chun an taispeántas sin a dhéanamh, like. Is dóigh liom é, ach fós, is Eurovision a dhéanfaidh an cinneadh sin and actually thiocfadh leis go leor conspóid a chruthú mar má tá, say, Eurovision ag tabhairt cead do mhuintir na hIosraeile teacht sall agus taispeántas a dhéanamh in Éirinn an bhliain seo chugainn, bheadh. an oiread sin conspóid leis sin, so níl fhios agam an oibreodh sin go rómhaith. Mar a dúirt Hugh, is uafásach gur seo an bhliain go bhfuil ag éirí go maith le hÉirinn. Like, an uair deireanach sílim ná 2018 go ndeachaigh siad tríd agus an uair deireanach gur éirigh go maith linn ná Jedward le Lipstick. Mm, yeah. so, I mean, tá is fada an lá ó d'éirigh le Éirinn aon sort de you know lorg lorg s'acu a fhágáil ar an gcomórtas so is mór an trua é. Agus is de ghnáth is breá liomsa bheith ag amharc air, déanaimse an sort vótáil sa bhaile le mo chairde i gcónaí achan duine, déanann muid an like tomhaiseann muid cén sort de cén toradh a bheidh acu so yeah ní bheidh mé ag amharc air but cronaím é, is maith liom bheith ag amharc air de ghnáth.

Sé seo, what a flash ag casadh Euphoria! So, bhí mise just breathnú le trí nóiméad ar an teilí in utter confusion go céard a bhí mé fheiceáil. But, you know.
Sílim gur mar gheall ar an cheangailt atá idir Loreen as Johnny, nach bhfuil siad ar comhscór
anois ó thaobh an méid atá bainte acu.
Technically tá trí cinn ag Johnny Logan, mar gheall, scríobh sé ceann a bhuaigh freisin, I think.
But iadsan I think an dá. An beirt is mó.
Yeah, an beirt is mó, yeah. So beidh ar Loreen teacht amach an bhliain seo chugainn agus amhrán de chuid Johnny Logan a chanadh. Hold me now, don't cry, don't say a word. Ar a laghad dó, agus muid ag caint faoi like ag, you know, ag críochnú na n-imeachtaí seo whatever, tá a lán rudaí like basically frith-Eurovision ag tarlú ar an Satharn agus ar an Domhnach, like tá madden stuff ag dul ar aghaidh i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, sna cathracha móra, i mBéal Feirste, like i gCorcaí, like tá a lán lán rudaí class ag tarlú ag an am céanna, so ar a laghad do dhaoine atá ag, you know, ag iarraidh cineál de, like, an itch sin a scratcháil de, like, you know, ceiliúradh ollmhór de na tíortha ar fad agus na, na, na hamhráin ar fad, go bhfuil sin ar fáil, ar fáil Yeah. do dhaoine. Yeah, má tá Um, daoine ag iarraidh um, tá a fhios agam faoi ceann amháin atá tarlú i nGaillimh, Shine On Palestine, agus tá moll mór ceoltóirí teacht le chéile, is dóigh liom, i Leisureland i nGaillimh agus beidh Sharon Shannon as Mundy ann agus John Spillane agus go leor ceoltóirí iontacha, so má tá daoine ag cuartú rud éigin le déanamh an deireadh seachtaine seo, just téigh ag cuartú mar tá go leor stuff ag tarlú, go leor imeachtaí ar fud na tíre.
Yeah. No tá ehm tá Panti Bliss ag déanamh oíche éigin i mBaile Átha Cliath ehm atá sílim gurb é Shine On Palestine fosta ach an an ceann i mBaile Átha Cliath agus ehm Panti Bliss atá ag déanamh a ehm le bannaí ó Ballymun agus ó le daoine atá mar pháirt dá you know atá mar pháirt sa Irish Palestine Solidarity Campaign le daoine as an Palaistín agus rudaí mar sin. So tá rudaí ann duit má tá tú, má tá tú actually. Ceann de mo chuid cairde, ceann de mo chuid housemates ag déanamh cóisir i like frith Eurovision sa teach, not an teach s'againne but like just got like house party agus basically bhí orthu roghnú dhá tír atá mar pháirt san Eurovision de ghnáth agus like na dhá amhrán is fearr ón tír sin a roghnú

ar fad mar an gcéanna. It was unbelievable agus bhí sé just like yeah yeah yeah uair de mo shaol nach bhfaighinn ar ais.
Agus bhfuil bhfuil amhrán pioctha agat?
Bhí tá ceann ann but it's really weird like tá sé like faoi it's kind of like faoi like bród Albania whatever agus tá like you know there's like explosions agus like tá like a like

Tá absolute bangers acu a lán rock ceol an-mhaith as an Fhionlainn. D'inis mé daoibh gur bhog daid go Sweden, nár inis? Yeah, yeah, yeah.
Bhí sé mar thopaic ar an bpodchraoladh an seachtain seo caite.
Just making sure. I was like, because bhí mé ar fón leis ansin an lá deireanach. Tá personality trait amháin ag Hugh anois agus like raibh a fhios agat mo dhaid i Sweden. I just want to show off cé chomh. Tá sé actually ag obair ar teach Loreen. Yeah, it's actually, tá sé actually sin. Oh my god, samhlaigh an cóisir a mbeadh sé aige. Play Ní off. bheidh sé ag an cóisir, I'll tell you right now. Um, because níl sé actually ina chónaí i Stockholm, it's actually cathair beag taobh amuigh de Stockholm. Um, Eskilstuna an t-ainm air. Cén Well, cóisir? d'éist, d'éist mé le podchraoladh léithise agus cónaíonn sí amuigh ar oileán áit an-an-iargúlta so níl fear ar bith go mbeidh daid ag bualadh léi. Samhlaigh!
Dance for you. Cén cén cén comhrá? Cén what? Cóisir. Dúirt tú ní bheidh sé ag dá dá dá dá dá raibh cóisir ann dá dá bhain Sweden an Eurovision arís. Ó tá an tá an Eurovision i Malmo.

Don't give them the viewership.
Yeah.
No. No.
Yeah. I think that's, I think that's probably an, the, an, an fra, like, ag iarraidh feiceáil daoine déanamh go maith but don't financially or mm -hmm. through, you know, ná bí tabhairt aon tacaíocht don Eurovision go dtí go bhfuil um, dtí bhfuil an Israel amach. That's I think the that's that's the official take of of the There you go now yeah There you are now Boycott boycott Eurovision support local. Sin é tá an eagrán seo do na seansaí gur míle maith agat a bheith i gceist ort linn. Má tá sibh ag iarraidh Áine. Nó má tá sibh ag iarraidh muidinne ar na meáin shóisialta tá muid ar seansaí ar Instagram, seansaí ar Twitter agus seansaí ar YouTube. Is éard acu ár gcuid aghaidheanna galánta ar YouTube nó ar Spotify ach tá muid ar fáil cibé áit eile a bhfaigheann tú podchraoltaí. Má tá sibh ag iarraidh Áine a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sí mar Anywhere ar Instagram, Anywhere ar Twitter agus Anywhere ar TikTok. Má tá sibh ag iarraidh James a aimsiú ar na meáin shóisialta tá sé mar Flathartach ar Instagram, Flathartach ar Twitter agus Flathartach ar TikTok. agus má tá sibh ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta tá mé mar Hugh Carr here ar Instagram, Hugh Carr here ar Twitter agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Aon rud eile go gcaithfimid a phlugáil anois sula bhfágann muid? Nope.
Bhuel tá tá rud amháin agamsa rud amháin agamsa le plugáil and that's eh, go bhfuil an nasc go fóill oscailte le haghaidh donations a thabhairt do GAA for Gaza which is airgead ag dul chuig Palestine Red Crescent, comhlacht a mbíonn ag déanamh em, cuidiú le daoine ar an talamh i nGaza agus i bPalestine. Is cineál de like lámh de chuid an Red Cross atá iontu, so it's all medical aid atá de dhíth orthu faoi láthair, so más féidir leat aon airgead a thabhairt ina threo sin then le do thoil beidh sé tá sé tá an nasc go fóill beo go dtí I actually don't know cén uair a bhfuil muid ag cur stop leis na donations but beidh sé go fóill oscailte faoin am atá an podchraoladh seo amach agus I think b'é sin an rud ar fad go gcaithfidh mé a phlugáil. Súil agam go go mbeidh deireadh seachtaine galánta agaibh, súil agam go mbeidh sibhse ag dul ag campáil, nach bhfuil? Sílim é, dul go Dogs Bay, yeah, i gClifden. Ó, actually rud amháin eile go plugáil, má tá fhios ag aon duine faoi Ulster Final tickets, cuir scéal chugam! I'm dying out here! Caithfidh mé, caithfidh mé dul, caithfidh mé, Jimmy's winning matches, caithfidh mé bheith ansin. Yeah, sure, yeah. Beidh mé croí bhriste muna, muna bhfaigheann siad isteach, muna bhfaighim isteach ag an rud. Agus what do you mean yeah, yeah, James? Seo é an líon, right? Tá sé tough bheith champions de do chúige, you know. Not duitse, nuair tá tú in feckin'. Brú Gaille, brú Gaille, brú Gaille, yeah, Maigh Eo, so sorry, but tá muid i,

Oh pipe down Contae an Chláir Sílimsa go bhfuil Contae an Chláir feabhsaithe go mór sa pheil i gcomparáid le cúpla bliain ó shin. Níor náirigh siad iad féin sa tsaois i gcoinne Ciarraí. D'imir siad go maith. Rith muintir Nua Eabhrac ar an pitch nuair a fuair siad isteach ag an Connacht Quarter Finals bliain amháin. An uair amháin a fuair siad isteach. No, no, no, Connacht Semi Finals. 'Cause bíonn siad i gcónaí sa Quarter Final because níl ann ach ochtar.
Agus gabh mo leithscéal, please, Contae an Chláir tá a fhios agat gur an iomáint that's our bitch, so just just watch this space. Cén uair deireadh a bhuaigh Contae an Chláir All Ireland?
2013. Bhí muid beagnach ann anuraidh, let's just say that. Yeah, but cén t-am deireanach ar bhuaigh Gaillimh All Ireland? 2017, baby, 2017. No, níl siad i bhfad níos fearr ná, bhfuil,